assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh balimaw ka foli bɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen ma nin waati na o tɛmɛnen kɔfɛ an kun ko eh, an bɛna explication dɔ kɛ yo whatsapp kan nafa jumɛn de bɛ yo whatsapp la n'ala sɔnna a ma an ka jɛn ka video lajɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛna a nafa dɔw fɔ a la inshallah eh, a nafa fɔlɔfɔlɔ an eh, whatsapp in yɛrɛ n'i ko i bɛ don a kɔnɔ ka se ka cadenas k'a la walima empreinte n'i ko i bɛ don whatsapp in kɔnɔ dɔrɔn yo whatsapp in yɛrɛ kɔnɔ a bɛ empreinte yira walima a bɛna eh, code pin yira o bɛ kɛ cogo min na i bɛna i tɛgɛ bila tomitomi saba in kan yan tomitomi saba in n'i y'i tɛgɛ bila o kan sisan eh, a filɛ nin ye i bɛ sɔrɔ ka i tɛgɛ bila sɛbɛnni fila in fɔlɔ fɔlɔ in na yan a filɛ nin maintenant i bɛna i tɛgɛ bila nin sɛbɛnni fana na yan n'i y'i tɛgɛ bila o la sisan i bɛ écran sama ka yɛlɛ sanfɛ ka jigin fo duguma sécurité yan i bɛna i tɛgɛ bila whatsapp lock nin i bɛna nin activer sisan i bɛna yan yɔrɔ activer

a bɛna empreinte yira voilà a filɛ nin ye n'an k'an bɛ bɔ n'an bɔra sisan ka don i bɛna n'an k'an bɛ don sisan a bɛna empreinte yira i m'a ye i tɛ se ka don whatsapp in kɔnɔ cogo si la f'i ka empreinte de kɛ bon n'a y'a sɔrɔ code pin fana de don a bɛ o code pin kelen yira i tɛ se ka don whatsapp in kɔnɔ f'i ka code pin i ka o de don hakili la faamuya sɔrɔla la nin ye explication fɔlɔ ye filanan eh, n'a y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ eh, eh, gurupu dɔ bɛ yen n'i jiginna ka bɔ gurupu in kɔnɔ cogo o cogo o bɛna i layɛlɛ gurupu in sanfɛ maintenant ka se ka gurupu in bloquer i kana message sɔrɔ hali n'i y'a message sɔrɔ a t'a a signe yira i la walima personnel i t'a fɛ ka maa min ka message kalan walima i t'a fɛ ka gurupu min kalan ka se ka gurupu in ka walima personnel ka disparu ka bɔ yan pewu i t'a message sɔrɔ i t'a ye yɛrɛ voilà o bɛ kɛ cogo min na an b'a fɛ k'o dɔ ɲɛ yira an balimaw la par exemple sisan nin gurupu min filɛ nin ye n'a sɔrɔ eh, ne t'a fɛ ka nin gurupu in ka message sɔrɔ sisan ça suffit dɔrɔn n bɛ n tɛgɛ da gurupu in sanfɛ fo a bɛ flèche nin kɛ n'a ye flèche nin kɛ n'a y'a sɔrɔ n t'a fɛ ka privé min fana sɔrɔ n bɛna n tɛgɛ da o privé in fana sanfɛ sisan voilà i t'a fɛ ka message fɛ eh, gurupu fɛn fɛn message sɔrɔ walima privé fɛn fɛn message sɔrɔ sisan i bɛ tɛgɛ bila olu sanfɛ sisan ka sɔrɔ ka na nin flèche nin min filɛ nin ye sanfɛ yan ka terɛn k'a la i bɛna i tɛgɛ bila o sanfɛ sisan i bɛna a ye sisan ninnu fila bɛ disparu ka bɔ n ka whatsapp kɔnɔ yan pewu voilà n'a sɔrɔ i ka telefɔni code pin de b'a la a b'o yira n'a sɔrɔ empreinte don a b'o yira i bɛ sɔrɔ ka o code don sisan a filɛ nin olu fila filɛ nin ka disparaître voilà olu bɛ yɔrɔ jumɛn sisan hali ni message nana olu la i tɛna ye i t'a message ye i t'a signe ye voilà olu disparaître la ka bɔ yan pewu i t'a ye n'i b'a fɛ ka i ka contact min fana dogo mɔgɔw kana a ye n'o i ka secret b'i ni dɔ cɛ sisan a bɛ message bila ɲɔgɔn ma walima groupew don i bɛ se ka message groupe in sɔgɔ walima a privé in sɔgɔ sisan a fana bɛ disparaître ka bɔ yan pewu hali ni message nana a tɛ ye yan voilà n'i y'olu sɔgɔ sisan o bɛ ye yɔrɔ jumɛn olu bɛ ye yan yɔrɔ in de la yo whatsapp sɛbɛnnen min filɛ nin ye sanfɛ yan i bɛna tɛgɛ toucher yo whatsapp in na sanfɛ dɔrɔn voilà a filɛ nin ye ka code eh, empreinte yira n'a y'a sɔrɔ i ye code pin de k'a la a b'o fana yira an bɛ n tɛgɛ da empreinte na sisan i bɛna ye n ye eh, message eh, groupe min sɔgɔ ani personnel in olu de filɛ nin yan wa hali ni message nana a bi a t'a signe yira eh, whatsapp sanfɛ k'a fɔ message nana nin groupe kɔnɔ walima nin privé in na mais n'i donna a kɔnɔ yan hali n'a sɔrɔ groupe in ye message kɛmɛ de bila n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn i bɛna ye ko message nana groupe in na yan mais tant que n'i ma don yan i tɛna signe ye voilà Nin y'an ka explication filanan ye mais maintenant n'i b'a fɛ ka u désactiver ka bɔ yan sisan n'i b'a fɛ ka groupe in désactiver ka bɔ yan n'i tɛgɛ digi a kan fɔ a bɛ flèche nin kɛ i bɛ sɔrɔ ka na i tɛgɛ bila nin sanfɛ yan n'i tɛgɛ bila nin sanfɛ dɔrɔn i b'a ye nin bɛ bɔ yan voilà n'a i bɛna i tɛgɛ da empreinte kan i m'a ye ale disparaître la ka bɔ yan n'i b'a fɛ ka privé in fana bɔ yen i bɛna i tɛgɛ digilen to a sanfɛ ka sɔrɔ ka n'i tɛgɛ da yan i bɛna a fana bɛna disparaître ka bɔ yan i b'i tɛgɛ bila empreinte kan walima n'a sɔrɔ code pin de y'i ka telefɔni secret i m'a ye o fila bɛɛ disparaître la ka bɔ yan o filɛ nin ka na u nɔ na yan hakili la faamuya sɔrɔla nin na nin ye explication filanan ye an bɛ taa explication sabanan n'ala sɔnna ma explication sabanan ye min ye sisan i b'a fɛ ka groupe min sɔgɔ hali ni mɔgɔ donna i ka whatsapp kɔnɔ a tigilamɔgɔ kana se ka don o groupe in kɔnɔ par exemple sisan i bɛ tɛgɛ digilen to groupe in sanfɛ sisan ka sɔrɔ ka na non i bɛ don groupe in kɔnɔ dɛ n'i donna groupe in kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka na i tɛgɛ da tomi tomi saba in kan sanfɛ yan i bɛ tɛgɛ da tomi tomi saba in kan ka sɔrɔ ka na jigin fɔ dugumana yan lock conversation n'i y'i tɛgɛ bila nin sanfɛ dɔrɔn eh, n'a y'a sɔrɔ i ka eh, telefɔni secret ye empreinte i bɛna bila empreinte kan ni code pin fana don i b'a bila code pin na an b'a essayer ka bila empreinte kan k'a lajɛ ni n ko n bɛ don nin groupe in kɔnɔ sisan i bɛna ye a bɛna code pin de yira a bɛna empreinte de yira filɛ nin ye bon fo n ka empreinte de bɔ a la sinon n tɛ se ka don ni code PIN fana de don fo i ka code PIN de don sinon i tɛ se ka don bon ni personnel fana de don i bɛna don personnel min kɔnɔ sisan i bɛna don o personnel fana kɔnɔ sisan ka sɔrɔ ka na i tɛgɛ da tomi tomi saba in kan sanfɛ ka na i tɛgɛ bila lock conversation n'i y'i tɛgɛ bila o sanfɛ sisan ni code PIN don walima empreinte an b'a essayer ka nin ta kɛ code PIN ye voilà i b'i ka code PIN don sisan ka a confirmer tugun voilà maintenant code PIN filɛ ka don nin privé na ni n ko n bɛ don nin privé in kɔnɔ sisan i bɛna ye a bɛna code PIN de yira n tɛ se ka don cogo si la fo n ka code in de bɔ a la voilà nin ye explication sabanan ye an bɛ taa naaninan na explication naaninan eh, ka se ka i ka ligne kan dogo mɔgɔw la hali ni mɔgɔ min donna i ka whatsapp kɔnɔ a tigilamɔgɔ bɛna ye k'a fɔ karisa tɛ ligne kan sisan a ni ligne cɛ kabini nin don in na kabini nin kalo in na o bɛ kɛ cogo min na an b'a fɛ k'o de ɲɛ yira a la o ye explication naaninan ye i bɛna don eh, plus min filɛ nin ye yan n'i donna plus in kɔnɔ sisan a filɛ na ye ka ninnu yira i bɛna i tɛgɛ bila eh, nin sɛbɛnni na ni nin mɔnturunin na i b'i tɛgɛ cliquer nin sanfɛ dɔrɔn voilà n'i y'i tɛgɛ cliquer sanfɛ a bɛ bɔ n'i ye ka segin ka don n'i ye whatsapp in kɔnɔ an b'a kɔnɔ a bɛ na voilà a filɛ nin ye ka don n'i seginna ka na i tɛgɛ bila plus in sanfɛ sisan i m'a ye a filɛ nin ye ka trait k'a la tant que ka nin trait in to a la ni mɔgɔ fɛn fɛn donna i ka whatsapp kɔnɔ a tigilamɔgɔ b'a fɔ i ni ligne cɛ kabini nin don in na voilà mɔgɔw b'a fɔ ko karisa yɛrɛ tɛ ligne kan sisan mais i bɛ k'a sɔrɔ i bɛ ligne kan ni mɔgɔ ye message bil'i ma i bɛna a tigilamɔgɔ ka message sɔrɔ voilà i b'a tigilamɔgɔ ka message sɔrɔ n'a y'i diya fana i bɛ se k'a tigilamɔgɔ jaabi n'i b'a fɛ ka nin bɔ a la sisan mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ligne na i bɛna i tɛgɛ maga nin na tugun i b'i tɛgɛ maga a la tugun a bɛ bɔ n'i ye ka segin ka don n'i ye o y'a bɔlen ye i bɛna ye sisan trait in t'a la ka bloquer la I bɛna ye trait in t'a la sisan an b'a essayer k'an tɛgɛ bila plus in sanfɛ i m'a ye trait in t'a la ka bɔ a la tant que ka trait in to a la mɔgɔ fɛn fɛn mana don a tigilamɔgɔ b'a ye ko karisa ni ligne cɛ kabini nin waati in na nin don in na nin kalo in na bon dɔw ta tɛ nin page in yira yan dɔw ta tɛ nin yan n'i tɛgɛ bila nin plus in kan yan k'a kɛ tan dɔw ta tɛ nin yira n'a ma nin yira sisan i bɛna don tomi tomi saba in de la yan i bɛna don tomi tomi saba in na sanfɛ n'i donna o la sisan i bɛna don sɛbɛnni fɔlɔfɔlɔ in na n'i donna nin na sisan i bɛna i tɛgɛ bila nin sɛbɛnni fana na yan n'i donna nin na ale de filɛ nin ye sanfɛ yan nin ale de filɛ nin ye ça suffit dɔrɔn i bɛ nin activer n'i ye nin activer dɔrɔn i ka ligne bɛna dogo mɔgɔw la mɔgɔw bɛn'a ye k'a fɔ i ni ligne in cɛ kabini nin don in na kabini nin waati in na n'i b'a fɛ k'a bɔ a la mɔgɔw k'i ye ligne kan i bɛna i tɛgɛ bila toujours ale kan tugun ka a désactiver n'i ye a kɛ maintenant a banna a bɛ segin a cogo kɔrɔ la i bɛna mɔgɔw ye mɔgɔ bɛna i ye ligne na k'a fɔ i bɛ ligne kan waati bɛɛ n'i nana ligne kan dɔrɔn mɔgɔw b'a ye mais n'a activélen don hali n'i nana ligne kan mɔgɔw t'a ye ani explication dɔ in bɛɛ de ye kelen ye an wulila ka min kɛ yan sisan n'o ye plus ye yan yɔrɔ in ani nin bɛɛ de ye kelen ye parce que dɔw ta n'u ye thème changer dɔrɔn a tɛ nin ninnu yira yan quoi a tɛ ninnu yira peut-être a bɛ nin ani nin dɔrɔn de yira ninnu fila voilà nin explication an bɛ taa explication wɛrɛ la n'ala sɔnn'a ma n'i b'a fɛ ka i ka fana ka se ka jan ka i ka kan hali n'a kɛra ye ka ka se ka bɛɛ lajɛlen ci kan o bɛ kɛ cogo min na an b'a ka na kan sisan i bɛna i tɛgɛ bila in kan yan n'i y'i tɛgɛ bila in kan i bɛ don n'i ye ka kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka sisan an b'a kɔnɔ i bɛ tɛgɛ kili ka sanfɛ a b'a kɛ tan nɔ i b'a kɔnɔ ka kɛ so kɔnɔ a bɛ nin kɛ fɔ san po san wala a bɛna wideyo in bɛɛ lajɛlen yira i la voilà video ninnu filɛ nin ye duguma yɔrɔ in na voilà ça suffit n'a nin n'a y'a yira i la tan na dɔrɔn i bɛna i tɛgɛ maga nin de la ni i tɛgɛ toucher nin na dɔrɔn a bɛ video in bɛɛ lajɛlen ta ɲɔgɔn fɛ hali n'a sɔrɔ une heure de temps don a bɛna video in bɛɛ lajɛlen ta ɲɔgɔn fɛ voilà

n'i b'a fɛ ka nin explication wɛrɛ n'i b'a fɛ whatsapp in ka whatsapp yɛrɛ ka connexion tigɛ whatsapp in na pewu i kana mɔgɔ ka message sɔrɔ i fana tɛ se ka mɔgɔ message bila mɔgɔ ma o bɛ kɛ cogo min na o de filɛ nin ye ka connexion yɛrɛ tugu whatsapp in na pewu i bɛ se ka taa baara kɛ n'i ka facebook ye walima i bɛ taa baara kɛ n'i ka youtube ye hali ni mɔgɔ nana wasapu sanfɛ a tigilamɔgɔ bɛna ye hali n'a ye message bila i ma a tigilamɔgɔ b'a fɔ i ka connexion dayɛlɛ i ma i ka connexion dayɛlɛ fɔlɔ paseke ni wasapu connexion ni connexion dayɛlɛlen don n'i ye message bila mɔgɔ ma dɔrɔn a bɛ sina ka kalanin fila yira o b'a yira a tigilamɔgɔ ka connexion a dayɛlɛlen don n'a ye kala kelen yira o b'a yira ko a tigilamɔgɔ ka connexion dayɛlɛlen tɛ fɔlɔ ka se ka i ka wasapu ka connexion tigɛ wasapu la i kana se ka baara kɛ n'a ye fo n'a y'i yɛrɛ diya ni avion min filɛ nin ye sanfɛ yan tɛrɛn fila la n'i y'i tɛgɛ maga avion na tan dɔrɔn a bɛ bɔ n'i ye wasapu kɔnɔ a bɛ don n'i ye tugun voilà i b'a kɔnɔ a bɛna don n'i ye tugun voilà n'i m'a ye tɛrɛn in bɔra a la sisan bon maintenant connexion tigɛlen don wasapu in na sisan n tɛ se ka mɔgɔ si ka message sɔrɔ wa mɔgɔ fana si tɛ se ka message bila hali n'a ye message bila n ma a bɛna yira a tigilamɔgɔ la k'a fɔ n tɛ ligne kan nin ka connexion yɛrɛ tigɛ wasapu la tant que n'i ma nin bɔ nin na i tɛ mɔgɔ si ka message sɔrɔ n'i b'a fɛ k'a bɔ a la dɔrɔn ça suffit i bɛ tɛgɛ maga avion na tugun a bɛna tɛrɛn k'a la n'i tɛgɛ toucher a la dɔrɔn a bɛ bɔ ni wasapu kɔnɔ a bɛ don n'a a yɛrɛ ye i b'a kɔnɔ voilà i m'a ye tɛrɛn filɛ nin ye ka k'a la sisan voilà ni tɛrɛn b'a la sisan i bɛ mɔgɔw ka message sɔrɔ n'i ye tɛrɛn bɔ a la i tɛ mɔgɔ si ka message sɔrɔ nin fana ye explication wɛrɛ ye wasapu fana na Yo wasapu ka se ka a thème changer o bɛ kɛ cogo min na ka bɔ nin thème in na k'a bila thème wɛrɛ la ça suffit i bɛna i tɛgɛ bila tɔmi tɔmi saba in kan toujours sanfɛ yan n'i y'i tɛgɛ bila o la sisan i bɛna don sɛbɛnni filɛ fɔlɔ in na yan n'i y'i tɛgɛ bila o kan sisan i bɛna don nin de la yan nin sɛbɛnni Yo thème i bɛna i tɛgɛ cliquer o sanfɛ sisan i bɛna don sɛbɛnni fɔlɔfɔlɔ in na sanfɛ fana yan i bɛ tɛgɛ cliquer o sanfɛ i b'a kɔnɔ quelques secondes voilà maintenant thème filɛ nin ye i b'a fɛ k'a bila thème min na dɔrɔn ça suffit i bɛ tɛgɛ toucher a la tan nɔ ka OK in ta dɔrɔn n'i ye OK in ta dɔrɔn i b'a kɔnɔ quelques secondes dɔrɔn i bɛna ye thème in a bɛna changer dans trente secondes i bɛna ye thème in a bɛ changer ka kɛ kulɛri wɛrɛ ye voilà mais ne t'a fɛ ka n ta in changer dɔrɔn sinon ni OK in ta sisan i bɛna ye thème in a bɛna changer voilà bon explication filanan o de ye nin ye dɔw ta i ma besoin ka don tɔmi tɔmi sɔrɔ i b'i tɛgɛ bila plus in kan yan dɔrɔn ka na i tɛgɛ bila nin na rouleau peinture in kan yan n'i tɛgɛ bila o kan i bɛna don yan sisan voilà a bɛɛ de ye kelen ye voilà i m'a ye i bɛna sɔrɔ ka na i tɛgɛ da nin sanfɛ a bɛna thème yira i la thème min b'a la kɛmɛ jate kɛmɛ jate thème de don i m'a ye nin bɛɛ filɛ a thème de ye voilà n'i y'a bila thème min na dɔrɔn a bɛna o kulɛri de yira i m'a ye i b'a fɛ ka bila thème min na dɔrɔn i bɛna tɛgɛ bila installer kan ka sɔrɔ ka ok ta dɔrɔn quelques secondes dans 30 secondes i bɛna ye ka whatsapp thème a bɛna changer ka se ka whatsapp in ka couleur fana changer k'a kɛ i sagona couleur ye o bɛ kɛ cogo min na voilà par exemple sisan i n'a fɔ ne filɛ ka n ta in kɛ rouge ye an bɛ don a kɔnɔ sisan i bɛna don toujours tomi tomi saba in de la n'i donna o la sisan i bɛna don nin sɛbɛnni sanfɛ ta in na yan n'i donna nin na sisan i bɛna don yan i bɛna don yan de sisan i bɛ tɛgɛ bila o kan n'i donna o kɔnɔ sisan i bɛna don yan voilà n'i donna o kɔnɔ sisan i bɛna tɛgɛ bila yan a filɛ nin ye voilà couleur filɛ nin ye ni couleur min y'i diya sisan i b'a bila o la voilà par exemple sisan an b'a bila nin na sisan voilà an bɛ bɔ wasapu in kɔnɔ sisan i bɛna ye wasapu in kolo bɛ sɛnɛla ka kɛ nin ye sisan i b'a kɔnɔ kɛrɛkɛ so kɔnɔ a bɛ na i m'a ye a kolo filɛ ne ka sɛnɛ ka kɛ nin kulɛri ye o ye o fana ɛsiplikasɔn ye wala n'i b'a fɛ ka wasapu in ka sɛbɛnni ninnu fana écriture ka sɛbɛnni ninnu changer toujours i bɛna don tomi tomi saba in na n'i donna tomi tomi saba in na i bɛna don yan sanfɛ sɛbɛnni yan n'i ye tɛgɛ digi o kan sisan i bɛna don yan voilà n'i donna sisan i bɛna don nin na yan filanan ye i tɛgɛ de bila o kan n'i donna yen sisan i bɛna i tɛgɛ bila fɔlɔfɔlɔ in na voilà sɛbɛnniw filɛ nin ye i b'a fɛ ka i ka whatsapp sɛbɛnniw changer ka whatsapp sɛbɛnni changer sisan k'a bila sɛbɛnni yɔrɔ modèle ninnu na i b'a bila o dɔ la kelen kan voilà n'i y'a bila min kan sisan n'i donna whatsapp kɔnɔ i bɛna ye whatsapp in a sɛbɛnni changer la ka kɛ nin ye bon n'i b'a fɛ ka whatsapp in fana ni message nana i ma ni message nan'i ma whatsapp in ni message nan'i ma sanfɛ yan voilà a couleur ka kɛ min ye a bɛna dessin min di o la i bɛ don yan i bɛ don yan n'i donna yan sisan olu de filɛ nin ye voilà n'i y'a bila min na dɔrɔn ni message nana dɔrɔn i bɛ nin dessin de ye sanfɛ voilà n'i y'a bila min na sisan ni message nana dɔrɔn i b'o dessin de ye sanfɛ nin fana ye explication wɛrɛ ye an bɛ taa explication wɛrɛ la eh, par exemple ni mɔgɔ dɔ ye message bila i ma eh, i ka privé la sisan walima a tigilamɔgɔ y'a bila groupe sanfɛ bon hali n'a tigilamɔgɔ seginna ka message in ka effacer eh, ka se ka a tigilamɔgɔ ka bali hali n'a ye message in effacer a kana effacer e kun a kɛra groupe ye a kɛra personnel ye ale explication bɛ i bɛ don toujours tomi tomi saba in na yan sanfɛ i bɛ sɔrɔ ka don premier sɛbɛnni na toujours n'i donna sisan i bɛna don yan n'i donna yan sisan i bɛ jigin i bɛ a sama ka yɛlɛ i bɛna bila ni a tigilamɔgɔ y'a bila statut de la i bɛna nin activer n'a y'a sɔrɔ a bɛ tan na i b'a activer hali n'a tigilamɔgɔ y'a bila statut la e bɛna hali n'a y'a effacer toujours e bɛna message ye statut la bon n'a y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ y'a bila groupe de sanfɛ walima privé hali n'a y'a effacer eh, ale ta ye yan ye i bɛ n'a y'a sɔrɔ nin désactivélen don i bɛ nin activer hali n'a ye message effacer a kɛra groupe ye a kɛra privé ye i bɛna ye toujours eh, message in a tɛna eh, message in tɛna effacer e kun cogo si la o explication o de filɛ nin ye inshallah an bɛna explication laban min di a kɛra yo whatsapp ye a kɛra whatsapp normal ye n'ala sɔnna ma don wɛrɛ an bɛna explication tɔw di mais an bɛ bi ta bila yan explication laban ye jumɛn de ye i b'a fɛ k'i ka whatsapp k'a dayɛlɛ telefɔni wɛrɛ kɔnɔ voilà i b'a fɛ ka whatsapp in k'a dayɛlɛ telefɔni wɛrɛ i ye telefɔni kura sɔrɔ i b'a fɛ k'i ka whatsapp in dayɛlɛ mais toujours i b'a fɛ i ka message kɔrɔma ninnu ka olu sɔrɔ olu kana effacer o système ye min ye i bɛna don tomi tomi saba in na toujours n'i donna i bɛna don paramètre la duguma n'i donna paramètre la a sɛbɛnnen filɛ nin ye discussion yan sauvegarde historique fond d'écran i bɛna tɛgɛ bila o sanfɛ sisan voilà a sɛbɛnnen filɛ nin ye sauvegarde sauvegarde discussion i bɛ tɛgɛ bila nin na sisan sɛbɛnnen filɛ nin ye sauvegarde n'i ye tɛgɛ bila nin sanfɛ sisan a bɛ a ta un na ka taa fo cent pour cent a b'i ka message bɛɛ lajɛlen sauvegarder n'a y'a sauvegarder maintenant i b'a fɛ k'i ka whatsapp dayɛlɛ telefɔni min kɔnɔ sisan a ka kɛ même numéro ye voilà i i ka whatsapp a ka kɛ même numéro ye i b'a fɛ ka même numéro de ka taa dayɛlɛ telefɔni wɛrɛ kɔnɔ n'i y'a dayɛlɛ dɔrɔn ka whatsapp kɔrɔma o bɛ datugu kura in de bɛ dayɛlɛ ni kura in dayɛlɛla yɔrɔ min na n'i ye i ka telefɔni numéro don sisan k'a lancer a bɛ u bɛna code whatsapp mɔgɔw bɛna code bila ka t'a d'i ma n'u ye code bila dɔrɔn a bɛna yir'i la kɛrɛfɛ a bɛna sɛbɛnni fila yir'i la kɛrɛfɛ restaurer hakili tɛ dɔ in na quoi mais i bɛ tɛgɛ bila restaurer in kan n'i ye tɛgɛ bila o kan sanfɛ sisan i yɛrɛ bɛna ye a bɛ munumunu k'i ka message kɔrɔma ninnu a b'a bɛɛ lajɛlen a b'a bɛɛ restaurer maintenant a to sa i yɛrɛ bɛ sɛbɛnni ninnu kalan n'ala sɔnna ma don wɛrɛ an bɛna vidéo kɛ o fana ka wala n'a ye rɛsitɔrɔ yira dɔrɔn i bɛ tɛgɛ bila rɛsitɔrɔ in kan n'ala sɔnna ma i ka mesaji kɔrɔma ninnu i tɛna pɛridi a si la inshala an bɛ bi esipilikasɔn dan nin na don wɛrɛ inshala an bɛna tɛmɛ ni esipilikasɔn tɔ in ye